Is dócha, Darren, is féidir liom a rá gurb é is é an ról atá ag an tOifigeach Forbartha Gaeilge is dóigh ná cabhrú leis an gComhairle agus na Comhairleoirí agus na Ranna éagsúla anso lena hoibleagáidí reachtúil atá orthu a chomhlíonadh agus séard atá i gceist ná is gá de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla cúramaí faoi leith a chur i gcrích agus leagann an tAcht sin dualgais teanga ar chomhlachtaí poiblí agus tá trí bhealach ann ina ndéantar seo agus leagtar na dualgaisí seo orainn sin trí rialacháin, trí scéimeanna teanga agus trí dualgais díreach. So, is dócha nuair a deireann tú céard iad na, conas mar a dhéanaim sin nó na feidhmeanna atá agam, cuireann an oifig seo agus tá beirt againn faoi láthair ag obair anseo, tá cailín eile darb ainm, Monica atá ag obair in éindí liom anseo sa Chomhairle. Cuireann muidne seirbhísí ar fáil dos na rannóga éagsúla ionas gur féidir leo feidhmiú le daoine atá ag iarraidh teagmháil linn i nGaeilge. So, I suppose, ar bhealach, cuireann muid, Cuirimid comhairle ar fáil agus bímid ag obair mar idirghabhálaithe idir an pobal agus ranna lasmuigh agus an Chomhairle féin agus dár ndóigh mar thoradh ar sin caithfimid aistriúchán a dhéanamh ar doiciméid agus ar bhileoga agus ar rudaí éagsúla mar sin agus sin really an bhealach a gcaithimid ár gcuid laethanta so. Úsáidim seirbhísí Gaeilge what-you-may-call-it cé nach minic a bhíonn siad á n-úsáid agam agus ar ndóigh táim i mo chónaí i bhFingal. An féidir leat a rá dúinn faoin what-you-may-call-it gcéatadán de sheirbhísí atá daoine le Gaeilge in ann a fháil trí mheán na Gaeilge sa Chomhairle? Bhuel, tá sé cineálín deacair figiúr faoi leith nó céatadán faoi leith a chur air agus tá cúiseanna éagsúla mar sin. Lorgaíonn, má lorgaíonn daoine faoi láthair nuair a bhíonns an pobal ag caidreamh linn nó ag lorg seirbhísí linn go hiondúil is seirbhísí scríofa nó rud éigin atá foilsithe cheana féin agus, Táimid ag obair ar seo le blianta anuas agus an rud a mholtar i gcónaí ná an dá cháipéis, an leagan i mBéarla agus an leagan Gaeilge, a chur ar, sa cháipéis féin. So, ní, like, go hiondúil bhímís in ann a rá gur chuir duine éigin, gur, gur ordaigh duine éigin foirm iarratais i mBéarla nó gur, gur lorg siad foirm iarratais i nGaeilge but toisc go bhfuil an Béarla agus an Ghaeilge ar an chuid is mhó dos na foirmeacha iarratais anois, tá sé deacair a rá cén ceann a lorgaíodar. Is féidir liom a rá nach minic go mbíonn cumarsáid i nGaeilge againn sna hoifigí anseo agus thig liom é sin a rá toisc an caidreamh agus an obair a bhíonns á dhéanamh agam leis an Aonad Cúram Custaiméirí agus an tAonad Glaonna agus le deireanas like is cosúil domsa nach bhfuil daoine a tíocht isteach chuig an cúntar ag lorg na seirbhísí urlabhraithe. agus na daoine atá ag obair sna rannóga sin a bhí ag streachailt le Gaeilge níos fearr a bheith acu agus úsáid a bhaint as an méid Gaeilge a bhí acu, deir siad liom nach bhfuil go leor cleachtadh á dh'fháil acu agus go bhfuil eagla orthu go bhfuil siad ag cailliúint cuid de na scileanna a bhí buaite acu le deireanaí toisc nach bhfuil daoine ag lorg na seirbhísí seo. I suppose mar na seirbhísí trí Ghaeilge a labhairt leo. Tá seirbhísí á lorg ar ríomhphoist agus tá daoine ag lorg cáipéisí i nGaeilge but tá sé níos deacra é sin a mheas. An rud is cosúil domsa, an rud is tábhachtaí go dtuigfeadh an pobal anseo i mBleá Cliath, iad siúd go bhfuil suim acu sa Ghaeilge is tá ag lorg seirbhísí i nGaeilge, ná bain leas as na cinn atá ann mar agus déan like mar tá sé an-deacair orainne éileamh a mheas mura bhfuil daoine ag lorg na seirbhísí sin.
Hm. Yes, féidir linn caint faoi sin arís ag ag deireadh na hagallamh. Tá go leor oifigí sa Chomhairle what's it called gan Gaeilgeoir ag an am céanna, an bhfuil sé fíor chun a rá? Tá sé fíor sin a rá. Darren, Is trua an rud é ach is fíor é agus is fadhb mhór dúinn é seo agus níl sé ag éirí níos éasca mar tá, le deireanaí tá oifigigh ag imeacht anois ón gComhairle, tá siad ag bogadh ar aghaidh go dtí obair éagsúla nó imithe ar scor agus bhí, go leor daoine go raibh líofacht nó cumas mhaith acu sa Ghaeilge agus tádar anois imithe agus an fhadhb is mó atá againn anseo ná nach bhfuil baill foirne nua á chothú nó á earcú agus go dtí go dtí go dtagann feabhas nó go dtí go dtagann daoine isteach go bhfuil líofacht na Gaeilge caithfidh muid déileáil leis an leis an na baill foirne atá ann but na baill foirne féin atá ann tádar faoi níos mó bhrú ama agus oibre anseo agus tá sé deacair orthu dul i ngleic le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha. Mar sin féin, tá cúrsaí traenála sa Ghaeilge á chur chun cinn againn anseo agus táimid ag breathnú ag díriú isteach air sin faoi láthair. Tá pleananna againn chun córas nua scileanna feabhsaithe na Gaeilge a chur chun cinn anseo sa Chomhairle agus tá sé sin idir lámha againn faoi láthair. But go dtí go bhfuil daoine nó níos mó daoine le líofacht na Gaeilge ann ionas go mbeidh muid in ann daoine a chur isteach i chuile roinn. Tá liostaí ar fáil do na baill foirne ar fud an chomhairle ar a bhfuil ainmneacha agus uimhreacha seoltaí gutháin ann do dhaoine atá lán sásta déileáil leis an bpobal trí Ghaeilge agus tá mé féin ina measc siúd agus go minic faighim glaoch ó roinn. anseo is ansiúd a rá go bhfuil duine ag an, tagtha isteach atá ag iarraidh labhairt i nGaeilge agus bím lán sásta cabhrú leob. Agus déantar sin go rialta. Now níl sé go hiomlán sásúil, dár ndóigh, but you know, is trua an rud a rá go bhfuil cé go bhfuair formhór de mhuintir na hÉireann oideachas sa Ghaeilge sa bhunscoil agus sa mheánscoil, níl an scil sin ró-ard nuair a thagann sé do daoine fásta atá ag obair ins an Státseirbhís agus tá an fhadhb seo ag chuile Comhairle Contae agus Comhairle Cathrach fud na tíre faoi láthair. Ní aon rud eisceachtúil é Baile Átha Cliath. Labhróidh mé faoi sin just i nóiméad más gá arís nuair a thugann tú b'fhéidir do teacht, do phríomhtheachtaireacht dúinn ag an deireadh an tagairt.

mar atá ráite agat, agus faoi mar chuid de na hoibleagáidí atá ar na comhlachtaí poiblí ar fad, caithfear scéim teanga a chur i bhfeidhm, agus mar chuid den dualgas sin, tá scéim teanga curtha i bhfeidhm ag an gComhairle Cathrach ó 2000 is a sé. Now, de réir na scéimeanna sin ba chóir go mbeidís ag rith ar feadh trí bliana, agus ag an tráth sin cuirtear, iarrtar ort, iarrann an Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta ort scéim nuachumtha a chur ar fáil, rud a rinneamar i 2009 ach cuireadh moill air ag an Roinn faoi chúiseanna éagsúla glacadh leis an scéim sin agus, Is oth liom a rá go raibh orainn ar deireadh tosú ón dtús arís agus scéim nua a dhearadh agus a chur agus a eagrú. So tá an dréachtscéim sin á chur le chéile againn faoi láthair. D'fhógraíomar ár n-intinn go raibh scéim dréachtscéim á chur le chéile agus lorgaíomar aighneachtaí mí Feabhra na bliana seo agus tá an dréachtscéim anois nach mór réidh le seoladh ar ais chuig an Roinn Ealaíona, Oidhreachta agus Gaeltachta. Má ghlactar leis, foilseofar an scéim nua sin agus rithfidh sé sin ar feadh trí bliana arís agus sin an córas mar a oibríonn sé. Now, idir an dá linn, De réir an Acht caithfimid leanúint leis an scéim atá againn so cé go bhfuil sé ainmnithe mar Scéim Teanga 2006 go dtí 2009 is scéim reatha fós é agus caithfimid fós gach rud atá sa scéim sin a chomhlíonadh agus leanacht leis. Agus an rud atá suimiúil faoi ná an scéim nua ní féidir linn aon cheo a bhíonn san seana scéim sin atá fós á atá fós reatha ní féidir ligint aon rud atá ann a ligint le sruth. Caithfidh tú tógáil ar an méid atá sa scéim sin. So scéim breise atá i gceist, an scéim nua. Ní scéim nua go hiomlán agus ní féidir dearúd a dhéanamh ar an méid dul chun cinn atá déanta againn. So cé go ndeirtear nach bhfuil straitéis ag formhór na comhairlí nó na heagraíochtaí poiblí, níl sé sin go hiomlán fíor, Darren. Tá scéimeanna ann, it's just nár foilsíodh nó nach ndearnadh atógáil ar na scéimeanna sin but ní féidir linn iad a ligean so tá scéim againn Bheadh sé níos níos fearr dá mba rud é go raibh scéim níos suas chun dáta againn but tá scéim tá polasaithe againn agus táimid fós á chomhlíonadh.
Cuireann sé iontas orm like faoin méid beag Gaeilge like tá tá aithne agam ar a lán na céadta Gaeilgeoirí in Éirinn is dóigh nó na mílte nó céadta nó mílte Gaeilgeoirí i mBaile Átha Cliath agus timpeall na tíre agus tá a fhios agam like, nach bhfuil cuid mhór acu ag úsáid seirbhísí Gaeilge. Cad é, is dócha gurb é seo an méid atá le rá agat arís, cad é ag an ndeireadh an teachtaireacht ar mhaith leat a chur in iúl dár éisteoirí faoi na seirbhísí Gaeilge atá ar fáil sa Chomhairle? Orla. Bhuel, I suppose an teachtaireacht ba mhó go bhféadfainn a chur ar fáil, just chun a rá ón dtús, tógadh le Gaeilge mé i mBleá Cliath. Ní, is Bleá Cliathach mé ó dhúchas. Chuas go dtí scoil lán-Ghaelach, bunscoil, agus scoil lán-Ghaelach, meánscoil, anseo. Tá go leor, leor daoine, na céadta is dócha, ar eolas agam féin, nó go bhfuil aithne agam féin orthub, go bhfuil Gaeilge acub. Agus níl a fhios agam cén fáth nach bhfuil na seirbhísí i nGaeilge á lorg acub. Ach just an teachtaireacht ba mhó go bhféadfainn a chur ná, táim ag obair, san aonad seo ar feadh 14 mbliana anois. Tá seirbhísí curtha ar fáil, tá foirmeacha ar fáil, tá daoine san eagraíocht seo atá ag streachailt le feabhas a chur ar na seirbhísí sin. But tá sé rí-dheacair bliain i ndiaidh bliana níos mó seirbhísí a fháil mura bhfuil daoine ag baint leas as na cinn atá ann cheana féin. Agus níl muintir na cathrach go bhfuil Gaeilge acub. ag lorg na seirbhísí nó ag cur éileamh ag lorg nó ag cur brú ar an gComhairle na seirbhísí seo a chur ar fáil go rialta agus sin í an deacracht is mó ná tá sé an-deacair leanacht ag cur seirbhísí ar fáil mura bhfuil an pobal á lorg go reatha nó go hiondúil agus An teachtaireacht ba mhó ná go bhféadfainn a rá le daoine 'taraigí isteach, cuir an cheist, déan an stuif a lorg i nGaeilge mura bhfuil sé ar fáil nó mura bhfeiceann tú é, déan gearán agus ná bíodh eagla ort gearán a dhéanamh mar mura ndéanann daoine gearán faoi nach bhfuil seirbhís faoi leith ar fáil ní bheidh 'fhios againn. Ní fiú siúl abhaile agus a rá le do chara nach bhfuair tú seirbhís trí Ghaeilge mura ndeireann tusa linn. Má dheireann tú linn anseo sa Chomhairle déanfaimid gach iarracht feabhas a chur ar an scéal. Sin an teachtaireacht ba mhó go bhféadfainn a chur amach.